ga-akọta n'Igbo kọọ n'ime Morning, sir. Ị ga-agwa anyị hụrụ. Na mbụ ọzọ onye bụ ji ya mma. ayụla m ose dibịa abụ m onye wụrụ macha akpa ite n'ezi aga igbo n'Enugu State daalụ sọ anyị na-ahụta na ị dị young gịnị mere ị ji mere dibịa ọ mara gị ama ka ị mara ama adị m 7 years wee bido mee ya bụ ọgwụ a na-eme from aka my father nna mụtara nna anyị dibịa ka ọ na-emekwa ka my father wee mee ya bụ ọgwụ na ọ nwere mgbe o luru anyị kaba arụ sị ka anyị mee gịnị ka anyị jee na-eche Igbo ma oche oyibo mana anyị gasịkwa abatakwa nna anyị wekwara ọfọ ahụ tinyekwa anyị n'aka anyị dịkwa mbụ na-emekwa ya ọ na-aga aga daalụ sọ ị ya-akọkwara anyị ma maka ọgwụ ọgwụ a da amacha ọgwụ amacha a sị na ofu mgbọrọgwụ ka dibịa ji aka nwanne ya and ife dị n'ọgwụ i chewe ya echewe ọ dị ka ife bụ chi and ife dị echi ma a kọwasị ya akọwasị ọ bụrụ ka i si eme ka ndị ọzọ si eme ọ bụrụ ife na-ele Okeke na-elelu Okafọ ekele egwu daalụ sọ ọ bụrụ na o nwere ihe ị ma maka ụdịrị ọgwụ e nwegasịrị kọwara anyị ọgwụ niile e nwegasịrị mana ihe bụ isi ọgwụ bụ agalị akwụ agalị akwụ na-abụ isi ọgwụ agalị akwụ ya abụ ọ bụrụ na ị lụrọ agwụ na-eme dibịa ma ọ na-eme ekpere ị ya na-enwe problem ị ya-alụ agwụ agalị akwụ a bụ isi ọgwụ i kwue a sị ka e kwuo maka ọgwụ ife ị ya-ekwu bụ agalị akwụ maka agalị akwụ bụ isi ọgwụ agalị akwụ a ndị ikwu nne gị na ndị be nna gị ya gị na-ata ya ka ibi wee bụrụ dibịa e kwuezi ọgwụ a na-agwọ agwọ nke a bụzi ife ị like ka ị gwọrọ and nke ị ya-emekwu bụrụ mmadụ ncha ya bụcha ife niile ene daalụ sọ ị ya-agwakwa anyị ihe ị ma maka oke ite ị na-agwọ oke oke ite ma agwọ oke ite oke ite dependịrị ọ ife ị kpọrọ oke ite ka ọ ya-aza and e nwere nne ite nwee ite awele but ọ bụ ka a sị na onye gbuo ọgwụ tinye n'ite gbuo ya ebile ọ bụrụ oke ite o nwere oke ite na-egbu mmadụ in the olden days a da agwọlụ ofu onye oke ite a na-agwọ oke ite in group of people e je chọọ ya ofu room tinye mgbe a ka ọ ya abụ a na-emegoro ife a na-eme ama mma ka o si wee gaa o si n'enu o si n'ana wee gaa oke ite pot of wealth n'oyibo e nwere oke ite nwee nne ite nne ite ka a na-agwọrọ onye na-eme business na-adịghị eme ofu business ite awele ka a na-agwọrọ onye na-eme business onye na-eme business ọ na-abụ ihe mee ka ọ gaba ọkwụsa ị ma na ite awele ka a ya-agwọrọ ya mana e nwekwuru oke ite anyị na-akpọ akwụ na ama ndị asa alụsị na-ebute flesi ime nke a ị ma na ihe na-enyekwa ndị mmadụ aka n'egwu nke ikwu Mm, a na-akpọ ya akwụ na ama ndị asa ya na-emesara aka na-eri ite mana ụlọ ya na-akara aka ya ọrụ ihe emejọ mana ọ bụ na ijiri ego a na-enyere ndị mmadụ aka ọzọ ama nna gị ekene alụsọ na oke ite na-egbukwa mmadụ ọ na-egbu mmadụ bụrụ onye na-achọ ka o mee ka ọ wee fụ ka ọ wee dị mana nke ọ bụla ị na-eme mee ka o shọ na ọgwụ ọbụla na-agị nwa abụrọzikwa ọgwụ akwa mgbele ka ị na-atụ

whereby m ga-akọwalụ gị ihe repercussion dị n'oke ite bụ oke ite will bring money so easy if you don't control it you will lose it and ije mee ka eti iwe m ụfọdụ ihe ọbụla ori na be gị mana ọgwụ amelin emeli ya sometimes ikpe ekpere ekpe ekpere ọ bụrọ mgbe niile ka ihe dị na mountain too much ije mountain too much i nwere ike ime mistake ọ bụrụ ndepụta n'ike dabara n'aka ha hapụ idebe okoto okwu okoto okwu bara igbo oge bụ njọ ọ bụ ụfọdụ ya dị njọ na anyị nọ daalụ sọ ọgwụ enyi wee kọwara anyị maka awele awele na oke ite ọ bụ ofu awele na oke ite abụrọ ofu despite that na e nwere oke ite awele hmm. mana awele na oke ite abụrọ ofu awele bụ ihe na-ekutere mmadụ steady contact steady business steady marketing steady working ọ na-ekuta awele dị in form of motor fleet everybody can enter it mana awele dị mma awele ka mmadụ ji ebido ụwa ọgwụ ibe o ji ọbụla awele ka mmadụ ebido ụwa ọgwụ bụ na onye na-ebido onye bido business ọfụlụ ama ndị gwọvanụ nnekwu ọgwụ ka ọwa maba ndị ọzọ aka ọ ya emegwere ka ndị mmadụ fugodi ya n'anya first like ya di na nwunye na-atụkọ aka ọnụ gwọọ awele awele bụ na-ebu do as I say ọ na-ebu love me and marry me ọ na-ebu connection onye na-alike ga-alike onye na-afụrụ for the first time ọ fụ n'ụzọ sị na-alike ka na ọya emekọ ife na ọya emekọ ife na ọya na-aga mana ọmala ọya ịbụ ọ ya bụ awele ebe ọ bụla i tinyere aka ọ na-aga ụwa aka ọ bụla na-achọ ka ọ bụrụ ọkụ aga ụzọ ewepie awele anyị na-akpọ ya erusa erusa ọgwụ afịa erusa ọgwụ love a na-etiri mmadụ na nri a na-etinye mmadụ na mmanya a na-etinye na bread a na-etinye banana a na-enye ya nwaanyị ọ bụrụ na enyi nwoke na-eme isi kpakakpaka ewere ihe isi ejuo ya oyi ọ dị egbu mmadụ were repercussion ọ bụ na nwatakịrị nwaanyị gị na na-emekọ ihe na-eme isi kpakakpaka ewere ihe na ihe odosie na ngada ya ọfụma jiriwe ihe ọ ya nwere m daalụ sọ

Ibobo abụrọ ọgwụ onye na-amalite amalite ibobo bụ ọgwụ eji eme mmọnwụ a na-emere ya onye na-azụ ihe ọzụzụ mgbe gboo ndị a na-emere ibobo mgbe gboo bụ ọha ka a na-emere ibobo in community ka fa wee ife ha ji eme ife odogwu despite like na obodo na obodo chọ ịnụ ọgụ ha ya ewe ibobo ha ji eme mmọnwụ ibobo in the olden days na-ebu protection even now ọ na-ebukwa protection ibobo ka eji eme ife ọbụla dị n'iwu ya eji gafewu gaa ebe ị chọ ịga gaa ọgụ bata gakwa biznes a sị na ọma ngala aga ebe ndị mmadụ na-abụ eje atọ ị ya ejewu mee gịnị pụtakwa ibobo kịta na a na-eti ibobo awele ihe eji eti ibobo awele bụ na ịgbasịa mbọ niile ịgbasịrị ma mesị ife ọbụla ime na ijila ego ị na-akaja mbele Daalụ sọ. O nwekwa ihe inwe ịgwa anyị maka udu akọ mmiri kọwala anyị na mmiri na-agwụkwa ya gwakwa anyị. Udu akọ mmiri a na-akpọkwa udu akọ mmiri bụ ife ndị be anyị na-akpọ ululu. Ululu. Ee, olulu ahụ a na-akpọ udu akọ mmiri na ka bụkwa awele ahụ ka ọ bụ mana awele in another level enwelu barrow nwee machine nwee moto udu akọ mmiri bụ mgbe ị wetara ego iweta iwetasịa ego sizie ike ị mee gịnị i move to another level with your blade a ka eji wọta udu akọ mmiri onye nwegoro ego na ka i wee mee ife ị na-eme ka ọ mee gịnị ka ọ na-agakwa aga na-aga n'ilu ka ọ bụla agakata n'ilu nachiba azụ daalụ sọ o nwe ife inwe ịgwa anyị ndị mmadụ ga na-eme ka ha nwee awele mana ọ bụrụ iwu na a ga-agwọ na awele enwere ụmụ omenala ị ga na-emegasị hmm. ịfụ na ụzọ gị na-agakwa first omenala ị ga-eme bụ ka ị kwụsị ịgbasa ịgwa mmadụ ibe gị okwu asị ọwụọ ma ị mejọrọ ịja ka ị yọ ya mgbaalụ ịmara ife obodo na-asọ nsọ ị sọọlụ ya ịmara ka isi adị dị ka isi adị be yourself first harvest awele ị nwee ị nye mmadụ mana ekwana ka ka mmadụ take advantage of you ịma na ịma emewuru mmadụ ihe a mana ịma ejewu ije a mana ihe a ga-ebute gị na mmadụ okwu echi bido n'oge gbagharịa ọsọ once i bido mee mmadụ ife ọjọọ ma mee ife ana na-asọ nsọ dịka itekwa awọ iwepụ nwa afọ ma ọ bụ ime nke a ma ime- onye ọbụna mee ife dị njọ bido mebie awele nke i ji bịa ụwa na-anachi azụ ọ nwere ife eji agwọ ọgwụ ka m kọwara gị ife eji agwọ ọgwụ a da agwọ ọgwụ na ịma mmenwu that thing yourself ọ nọtago gị afụ rie nne ife a na-agwọrọ ọgwụ bụ na ka o nyelụ aka a sị na aja bụ mme gị na ịgbanyere chi aka ife a na-eme gị iji eje morning mass ọ pụtara na ịma mkpenwu ya on Sunday ife a na-eme gị iji eje ụka mgbede ọ pụta na ịma mkpenwu ya on Sunday ọ na ịma mkpenwudị ekpere na be gị ihe i ji eje nke morning ka o nwee ike iprotect ihe i ji emelụ nke afternoon nke night ka o nwee ike ime gịnị a na-ekpe ekpere na etete ụtụtụ a na-ekpe ekpere na achọ ịnaba pụta n'ịma ka o si pụta ịnọkọta mbere oge mgbe gboo ya bụ a nọkọta a sị were ihe i wetara ọ dị n'akwụkwọ nsọ ọma a nọkọtara a sị weta ihe i metere fọdụ ihe ka i wee jee chụọrọ Chukwu aja mgbe aka mere mbere ọgwụ ịma na ọ nwere ọgwụ ịma na aja ka ọgwụ njọ aja ka dangerous more than ịgwọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ aja ọ bụla ị chụrụ apụgo ọ da nchichezi azụ mana ọgwụ ọ bụla ị gwọrọ o sie ike i nwee ike ma ị ga-emezu uwe ekene gị. Daalụ. ihe akọwala anyị rie nne gbasara aja aja anyị kwuru okwu ya ihe eji asị gị ịchụ aja aja is a simple thing you can do so easily ebe ọ bụla ị nọ whether ị nọ outside ọ nwere aja ya esi ike ịma nchụ- ịma afụ ihe eji wee chụọ ebe a i were ego were ya chụọ aja i declare a word let me tell you the meaning of aja in my own definition and understanding aja bụ whatever you can do for yourself even without it mana o nwere ekpere dịbịa ya ekpere gị ma ọ pastọ ya ekpere gị karịa nke gị nwa kpere onwe gị ọ nwere ọgwụ anyị akpọrọ a ga-agwọrọ gị ma ekpere pastọ ya ekpere gị without you believing eziokwu ọ ya bụ aja I make sure. ihe believe ihe believe mgbe anyị ji ego na-achụ aja i believe na o nwere ike ịchụ ụgha amusu i believe bụ first it will work otu aka ọ dịkwa na ọgwụ a na-agwọ agwọ you believe in yourself first and believe that ihe a na-emelụ m na emecha ya na ọ ya dị mma that's important daalụ sir Mm. na-ekwu ya ka anyị nwere eh, ọtụtụ aja e nwegasịrị aja mmiri Ah, e nwere aja mmiri aja ụzọ aja ogologo ụzọ aja na-awa awa ebe ọ gwara gị na anyị eje ihe ejetu ya e nwere aja mkpụ ụzọ e nwere aja a na-achụ na main road e nwere nke mmiri e nwere nke a na-achụ na aja agị e nwere nke a na-achụ achụ na njọm e nwere nke a na-achụ na burial ground ọ depend e nwere aja a na-akpọ aja awụ ịgbawa mmadụ aja wee ya na-awụ awụ ya alụ ọkụ uju ọ bụrụ na ndị ilo na-eme ya ya agba ụkwụ ya aja ewu maka ife ọbụla dị n'aja gị bụ dibịa na-achụ aja gị pastor na-achụrụ mmadụ aja once ya dị ofu mistake i mee n'aja i were onwe gị chụọ aja aja dị pa- very powerful and easy to kill. karịa ọgwụ Yes. ọgwụ bụ ime- ime- imetali ya ịgba afọ sị na ọ dịrọ mma mana ịchụ aja ọ bụrụ na ọ dịrọ mma ndị ọka na nwere ike iwere ọtọ ọnụkwa aka ndatị so you have to be careful ihe na-ekwu bụ na aja ka ọgwụ alụ ọrụ very fast and also bad in repercussion. That is that. Daalụ sọ. Ee, Ọ bụ na i nwere ike ịgwa anyị maka ịgba ndụ gwa anyị. Ịgba ndụ bụ simple thing ka ọ bụ ihe ndị nọ simple thing ka ọ bụ di na nwunye na-agba ndụ nne na nwa na-agba ndụ onye ọbụla sị ka unu gbaa ndụ ị mara na ọ chọrọ ka gị na ya nabọ dịrị mma fọda ịgba ndụ n'anị Igbo be anyị bụ ihe mma ihe a ụjọ ama atụ ma ime gịnị igosi ewelugo m gị ka i si welu m welekwa gị wa otu i si welu m mụ na family ga-emekọ ife mụ na ya agbakwara ndụ ma m eme gị ihe ọjọọ ma m afụ ihe ga-egbu gị ka ọ bịalụ gị Ịghọtago ya? Ọ ya bụ ịgba ndụ gba ndụ. Ee, mmekọta unu abụọ emekọtago unu abadorugo ka nwanne Ee, di na nwunye na-agba ya nne na nwa na-agba ya enyi na enyi na-agba ya Enyi na-agba ndụ. Ee, E nwere ọghọm dị n'ịgba ndụ. ọghọm dị n'ịgba ndụ bụ na ịgba ndụ bụ a secret something ka ọ bụ ọghọm dị n'ịgba ndụ a bụ once ọ bụla e betray-lụ the trust the thing ga-egbu gị ọ dị ka form of promise i promise if i do this covenant ka ọ bụ that covenant if you break it ada ada achụchiri ya aja achụchi a ga-eji ọ dị ka aja emeghị ebe na-emeghị ya ekwe na ama mmebi nwa ịgba ndụ i mebi ịgba ndụ ọnwụ na-esokwa ya sometimes sometimes it won't work emebitegoro ya ọ ma work because o nwere a particular spirit e ji wee mebe that covenant that's why ma nwụọ enyi na enyi enyi nwoke na enyi nwaanyị gbaa ndụ with blood ọ na-achara imebi ya fọrọzie a friend na friend or family to family gbara ndụ ha nwere nke a na-agba n'alụsị e nwere nke a na-agba n'aja ana e nwere nke a na-agba na main road nwere nke a na-eme personal business anyị na-eme onye betray-a nwanne ya ya were amịta mmiri alụsọ Mm, i kwu na ị na-agwọ oke ite yes agwọ ibobo yes agwọ ụdụ akọ mmiri e nwegasịrị ọgwụ ndị ọzọ ị na-agwọ ọgwụ ndị ọzọ a na-agwọ rinne Mm, anyị na-agwọ ọgwụ amoosu amoosu Mm. ọgwụ a na-agwọ ka ya lee anyị na-agwọ akụpe awele maka anyị fụtara akụpe anyị na-agwọ akụpe awele anyị na-emekwa osi ngọ n'ụlọ ụka kwụsị ngọ n'ọrụ n'ụlọ ụka Mm. ihe ọ mean bụ na ọ bụ na ị sị na ọ nweghịzi ife ịma ndị dibịa na-eme etajum na ha chọrọ ka ama aka

ọ bụrụ na ị chọrọ ihe a na-aba aba ọ dị na underground ebe a Okay, ntị ịba Mm, ị chọrọ ịba nnekwu alụsị nnukwu arụsị nke a. ah, ị ka enta Anyị. Mm. Igwe.